aliyense amene wapanga zoyipa kaya ndi dzana kaya ndi dzulo amatha kumanjenjemera kuti kodi zimene ndapanga ine sanaziziwe wa Limpopoyi nyimbo iyi anthu ambiri ena akangoimva ena amatha kungosegula mnyumba ndi kulowa straight kuchipinda ndikukazisekera nyimbo imeneyi nyimbo imene anthu ambiri andale samafuna kumayimva nyimbo iyi anthu ambiri amene amapanga zoyipa mdziko la malawi nyimbo iyi samafuna kuimva chifukwa amadziwa kuti programu iyi timva kachisisi kena kake kamene kakuchitika this is comrade Ntanyiwa on Limpopo fm choyamba abale anga nonse kumene muli tsiku ndi tsiku ndikukhalabe wakumva chisoni ndi dziko langa la malawi ndepena ndimatha kuzifunsa kunena kuti ngati ineyo munthu mmodzi amene ndimaziwisa amalawi amalawi ena amagona anayamba kudzuka amalawi ena samadziwa kuti kodi kunjaku kumachitika izi koma limpopo fm yatsegula anthu m'maso nde ndimakhala pansi kuzifunsa kodi siku lina siku lina ineyo nditakhala mwezi wathunthu osapanga programu ya nkhanga zaona kodi amalawi ambiri how they will respond amalawi ambiri azayankhula amalawi ambiri azanena chani ntangokhala kwa mwezi umodzi tisiye zonena kuti mwina ndikudwala ndikhoza kuyankhula kuti a ndikudwala koma ndili bwinobwino kwa mwezi umodzi ntakhala osapanga programu ina iliyonse kumamva zisinsi zikuchitika zakuti zakuti koma ineyo ndingokhala phee kumapeto kwake nde ndizizanena kuti a ine ineyo ndimaziwa ndimaona kukuchitika zakuti zakuti amalawi azachita react bwanji chinthu chimenechocho ndi chinthu chimodzi chimene ndimati ndikakhala ineyo ndimazifunsa kuti kodi ntangoti ndangosiya kwa mwezi umodzi anthu azanena kuti chani pazakhala zoyankhula zosiyanasiyana zambirimbiri sometimes i force myself kunena kuti mtundu wanga wa amalawi ndawuze zimene zikuchitika aziziwa siku lina ndisazangobwera mwazizizi kuti chakuti chija ndinachidziwa chakuti chija ndinachidziwa thats my aim chimene ndimafuna chimene chili chobisika pamene pali chiopsezo kuti anthu ena akhoza mwina kutaya miyoyo yawo ineyo ndibwere pamenepo nde programu ya nkhanga zaona muziyimvesa timafuna anthu ena amakhalidwe abwino athenso kusiya khalidwe lawo loyipa azidziwa ku- zonena kuti tikapangapanga tikatambatamba kulinso limpopo fm imene imabwera mu nthawi imene iweyo sikuyembekezera kuti kodi chachitika ndi chani nde chigawo cha kum'mawa kuno amalawi ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti ndinabwera ndi nkhani ena atayimva nkhani ija amaona ngati kuti ndikungokamba ndinabwera ndi nkhani ena amaona ngati ndikungokamba nkhani ya, ta, ya tamandani ndinabwera ndi nkhani ya tamandani lombola komano by the end of the day anthu mpamene ndaona kuti anthudi amayikonda limpopo fm anthu amakonda programu ya nkhanga zaona anthu apezeka amwimbira foni tamandani lombola ndikumuuza oni aise waimva limpopo bwanji Ah, kodi unatenga ndalama za anthu tamandani lombola wavomera yekha ndifunatu ndikuwuzeni inu anthu amene mmati a amene amapanga propaganda uyuyu amanama uyuyu umboni ndi tamandani lombola yekha wayankha anthu ndikuwawuza nkuwaimbiranso anthu amene anatengera ndalama aja ndikuwauza zonoti ndili ku banki ndikufuna ndisinthe ma, ma dollars eh, mwakuti mwakuti wayankhula zambiri anthu amene simunamve ma audios amenewo ifeyo ngati a limpopo fm tili nawo ineyo simungandimvese how i get my information ku unga kumene kwapitidwako inenso ndili ku unga komweko palibe kuthawathawa inenso ndili ku unga komweko mukudziwa anthu amene anyamuka apita ku unga ndi ndani ndi ndani tikupasani listi ya anthu ena amene apita kumeneko Ma- anthu alipo ochuluka 6000 ndi anthu ochuluka sindingakwanise kuatchula anthu 6000 koma ndingofuna ndingokutchulirani ena mwa iwo komanso ndikufuna inu a opposition mundiyankhe kunena kuti are you satisfied ndi Annabel Mtalika kukakhala wamkulu woyang'anira chisankho ndizomvetsa chisoni kunena kuti munthu amene sakuyenereka kutenga nawo mbali a Annabel Mtalika ana awo apita nawo ku UNGA aMalawi how sure we are kuti Annabel Mtalika azayendesa chisankho bwino ana a Annabel Mtalika anyamuka nawo apita nawo ku UNGA So how sure Malawians we are kunena kuti mzimayi ameneyi azayendesa chisankho bwino. Munthu amene sayenereka kutenga gawo, sayenereka kutenga mbali. As I'm talking right now, ana a Annabel Mtalika apita nawo ku UNGA. Now, aliyense amene wapita ku UNGA walandira ndalama

Ulendo wa 21 days mu dziko limene anthu akudya chiteze. Tikamayankhula chonchi anthu ali ah, Ntanyiwa wapakamwa, Ntanyiwa wapakamwa. I want to talk reality. Masiku 21 anthu akakhala kumeneko, anthu alandira ndalama zimenezizi. nduna za boma parliament ikangosekedwa ma mp nawonso akunyamuka akupita kumeneko nduna za boma nde achita kutenga zibwezi zawo kupita nawo kumeneko how sure we are malawians kuti a Annabel Mtalika azayendesa chisankho chonena kuti wina aliyense azakhale okondwa just to mention few names ya anthu zibwezi ndi azibale anduna za boma amene apita kumeneko tili ndi a Susan Kalembe tili ndi a Zainabu Hanifi tili ndi a Grace Shumba tili ndi a Doreen Skenala Alinafe Muwowo

a Kate Kandulu, a Charlie Sabao, a Tina Gadwell Gam, a Kenita Tembo, a Habiba Kuma, a Catherine Sibu, a Bridget Mambo. Ena mwa zibwezi za nduna za boma amene akupa- apita kumeneko maina awo ndi amenewa aliyense wapatsidwa 30 million 30 million 30 million pamene anthu kuchikwawa akudya nyika ndiye ndikuti inu anthu akuchikwawa muzakhala ndi mphamvu ndikukavotera anthu amenewa

dzulodzuloli madzulo a director of youth a richard chimwendo agawa mfuti mfuti timanena 400 zija zagawidwa dzulo madzulo kukonzekera kunena kuti apange chipolowe chothana ndi peter wa mutharika dzulo madzulo kwagawidwa mfuti ndipo amene amagawa mfutizi a richard chimwendo anali ndi achinyamata awo ndi anthu ena mfuti zija zagawidwa dzulo madzulo ndipo mu mzinda wa lilongwe pena paliponse pali mfuti mfutizi akuti athane ndi boni kalindo mfutizi athane ndi anthu onse amene akupita ku msonkhano mfutizi akhala akunyamuka ena kupita ku mzuzu ndiye ndikufuna kukuchenjezani a dpp a norman chisale you need to be careful security yanu ikhale tight dzulo nde zamwazidwa mfuti zimene zizidzachitika mkatikati mwa chigulugulu dzulo madzulo a richard chimwendo agawa mfuti amalawi akufuna kwabwino amalawi akufuna kwabwino chifukwa pali amalawi ena sakufuna kwabwino amalawi akufuna kwabwino amalawi amene akakhala imfa ya chilima imapweteka chifukwa anthu ena mu imfa ya chilima muja akulemereramo koma tikunena anthu amene akakhala imfa ya chilima imakhuza mawa lachisanu tiyeni tajoineni a mkhondo wa ngoni wa kumangochi amene akutsogoleredwa ndi asizwe kunena kuti akufuna akapereke makalata awo ku parliament kunena kuti akufuna apurezidenti ayankhe mafunso ena amene ali muchikalata chawo muchikalata chawocho muli mafunso ena ngati awa akufuna adziwe kunena kuti ndani amene anayiloleza ndege imene amadziwa zoona kuti ndegeyi sili bwino koma iye analola kuti ndegeyi iyende anthu akuntcheu akufuna atamdziwa munthu ameneyi ndipo munthu ameneyi alongosole zifukwa zimene iyeyo zinampangisa kukaloleza ndege imene isali bwino kuti ikauluke m'mwamba, imene zotsatira zake inapezeka kuti yagwa, malinga ndi lipoti limene apereka a mcp. A Sizwe mkati mwa kalata mwawomu akufuna adziwe kuchoka kwa a Richard Chimwendo Banda kunena kuti munthu amene anawauza kunena kuti a Richard musakwere ndege iyi, ndegeyi yadzadza chikhalirenicho itagwa ndege ija munakapezeka kuti munali anthu 10 anthu atawerenga mipando munakapezeka muli mipando empty ya anthu 9 kodi akufuna kutanthauza kuti anthu 9 enawa ndi amene anali mgulu lokapanga chipongwe anthuwa ndi amene anadzadzitsa ndegeyi amkondo wa kuntcheu angoni kapena tinene kuti anguni amene amakhala ku south africa akufuna adziwe mkatikatimo muli mafunso ambiri amene akufuna kudziwa kuti ndege inasowa bwanji pa radar komanso ndi ndani amene amalumikizana ndi apresidenti chikhalirenicho akunena kuti communication kunalibe ndi ndani amene anauza apresidenti kuti ndege yafika ku mzuzu komanso ndege ija ikupanga nde muli mafunso mmenemo nde ife tonse amene tili ku lilongwe angoni aku ntcheu amene tili ku dedza amene tili ku kasungu alomwe ochuluka tonse tiyeni taperekeze angoni tikalire nawo limodzi za imfa ya chilima ndipo angoniwa anenetsa kunena kuti aboma muli ololedwa ngati simukusangalatsidwa ndi zimene akupanga anthuwa mukhoza kuwamanga kapena muwaphe iwo ali okonzeka kumsatira biyeni wawo this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm funso langa lipite kwa wandale wina aliyense kaya uli ku dpp kaya uli ku udf kaya uli chipani chanji inuyo andale mukamakhala mumaona anthu amene a- a- anthu amene ali kudera kwanu mukamaona mmawaona ngati ndi anthu olengedwa ndi mulungu mmawaona ngati agalu mmawaona ngati zinyama zakutchire mmawaona ngati zisiru mmawaona ngati makape kapena mmawaona ngati chani tikufuna tidziwe tikufuna tidziwe chifukwa zikuoneka ngati andale muli ndi makhalidwe oyipa makhalidwe amene mukupanga ndi makhalidwe amene anthu tayamba kukhala mokhumudwa I'm very shocked I'm very shocked kumamva zonena kuti a mcp achita approach a kabambe ndikuwalonjeza kunena kuti every two weeks every three weeks azawapasa 15 million for what for munthu amene walowa chipani cha utm kutuluka ku dpp ndikupita ku utm now a mcp achita approach kunena kuti azawapasa 15 million every 2 to 3 weeks ndi ntchito yanji imene akugwira a kabambe ku mcp nchifukwa chake ndikuti kodi andale mumawatenga amalawi ngati zisiru mmawatenga andale ngati agalu mmawatenga andale ngati ndani kwenikweni kodi mmawatenga anthu inuyo andale mmawatenga anthu ngati zisiru ngati agalu ngati amphaka kapena mmatenga ngati kuti sizolengedwa za mulungu it's with great shock kumalandira message pa foni panga antanyiwa nkhani ili kunja kunotu ndi iyi akabambe amene apita ku utm posachedwa zikukhala ngatinso nawo akufuna aseserekere ku utm ngati zili zoona akabambe is it true mukufuna kuipisa dzina lanu kapena mufuna mumalizike pa ndale kapena poti anthu akakhala ndi uchimo mu boma lina nde boma lina likabwera likawaopseza amafuna uchimo uja ufufutike if it is true akabambe how you feel akabambe if it is true kuti mwachitidwa approach ndi a mcp how you feel ku mtundu wa malawi how you feel kwa abale anu aku ntcheu amene lero lino akulira kumulira bn inu kumapanga ma decision opita ku mcp mavuto anu ndi ati akabambe very shocked very very shocked

kummawa kuno amalawi ndafunanso ndikudziwiseni kunena kuti pastor shumba amangidwa dzulo pastor shumba ali m'manja mwa apolisi a pastor shumba amangidwa dzulo ndipo chimene chinachitika a pastor shumba anali kwa munthu wina amene amacheza naye dzina lake ndi diamond banda ku bangwe ndipo ali kumeneko analandira telefoni yonena kuti mzimayi wina akuwafuna pa nkhani zimene iwowo amadziwana pauwiri pawo atafika kumenekuja anakapezeka zonena kuti ndi ma cid amene anachoka ku lilongwe kubwera ku blantyre kuti azamange ashumba tikuyankhula pano ashumba anasekeredwa kulimbi ngati kuli kusamusidwa amalawi tikuziwisani milandu imene amangira kumeneko ndi ama audios komano anagwirizana ndi mzimayi kuti ikhale nyambo yoa pezera ashumba ulendo umenewu agape khombe ndi malata ndi amene anayenda ndi ma cid amenewa kuti akagwire ashumba ndofuna ndipereke uthenga kwa agape khombe you remember you were talking on me i got your audios sindikufuna kutenga ma audios amene aja ndikuwapasa amalawi zimene mmayankhula ndi zimene mukupanga its quite different mmayankhula zinthu zokhala ngati za umulungu mmayankhula zinthu zokhala ngati zozichepesa tsiku limene mmayankhula ndine cholinga chanu mmafuna kuti mudziwe where i was ndi cholinga chonoti mupange setup

ndaitanidwa ku convention ya udf ndaitanidwanso ku convention ya utm whosoever want me ndipo ndikazamanyamuka kuchoka ku namibia ndizakuuzaninso kuti ndanyamukanso ndikubwera so agape khombe get ready ndizakuimbira foni kapena ndizakutumizira message we must meet face to face agape khombe we must meet face to face munayankhulatu kunena kuti "Ah, inu sinu munthu wachifwamba inu sinu munthu wakuti but you manage kutenga apolisi kuyenda ndi apolisi ndikupita nawo ku blantyre ndikukamanga a Pastor Shumba. So I'm saying Agape Khombe, you can take all your team imene mmaidalira kamuzapita muzatenga a thalakadula andani I'm not afraid of those people ine ndimaopa mulungu wakumwamba amene amapha mzimu osati wakupha thupi so ndikamanyamuka kuchoka ku namibia kubwera ku malawi kumene kuli convention ya udf komanso ya utm imene ndayitanidwa I'm coming there ndizakuyimbirani foni a agape khombe inu ndi ine tiyankhulane bwinobwino ngati mukundifuna ngati mmadziwa kuwagwira anthu muzandigwira ngati mmadziwa kuphaso anthu muzandiphe i'm not afraid of getting death bambo anga anamwalira kale kale why not me and bible says aliyense azalawa imfa so agape khombe ma audios anu amene mmayankhula aja you are talking so nicely nicely kukhala ngati kuti munthuyi watumidwa ndi mulungu but what you are doing and ndinakuwuzani kuti siku limene mmayankhula ndine munali ndi a richard chimwendo banda cholinga muzimva amene ali kuti tingampeze bwanji I'm not stupid. Ma games amene mukuipangawo and game imene mwayiyamba agape khombe simuimaliza. I can assure you ine ndikhoza kufika 2025 inu osafika 2025. You gave me 48 hours is it 72 hours siku lina munandipasa ma hours amene aja. ndiye ine ndikubwera ku malawi komweko ndizakupasani 5 hours mundipeze muthane nane mukonzeke ni mapistoni anu omwe alandirawo mukonzeke ni mapistoni amenewo this is comrade ntanyiwa wofuna kuthana ndine akafukule manda a malemu agogo wanga nde akatenge nsalu imene anavindikira muzathana nane

anthu mukhoza kumaponya ndi kubwereza zimene ananena grace chinga moffat tamva amalawi ena tikudabwa ndizoona kunena kuti a dan lu alowa mcp ndipo apasidwa 500 miliyoni imene 500 miliyoni akukayamba kuimba chigawo cha kumpoto a dan alandira 5 miliyoni komanso apasidwa galimoto ya nyuwani vx achoka ku dpp munthu uja amati lozani zanu ife tione lero wapita kukalozanso zina mbali inayi nde amalawi umu ndi mmene dziko likhalira mu dziko limene anthu ena akuvutika ndi mu dziko limenenso anthu ena amapezerapo mwayi wonena kuti iyi mu nthawi imene anthu akuphinjika ine bola zangaso zindiyendere sizaboza ndizoona zonena kuti a dan lu apita ku mcp koma apasidwa 500 miliyoni ndi vx ngati mungaone ali pa vx mungoziwa zoona kunena kuti zija amanena

nkhani ina yomvetsa chisoni amalawi tikunamizidwa kunena kuti kwacha yagwetsedwa ndi 2.5 percent zoona zenizeni zimene a imf anauza boma la malawi ndi zonena kuti agwetse kwacha ndi 67 percent ndikuyankhula pano 67 percent ndi imene yagwetsedwa ndi kwacha kuti mukhulupirire muona kukwera kwa katundu kukhala dabulo dabulo ndi pamene amalawi mudziwe zonena kuti amalawi ndife opepera pamenepo mpamene mudziwe zonena kuti amalawi ndife opepera chifukwa tikulola zinthuzi zizichitika akanakhala pita wa muthalika atu tonse titazuka azipani inu amene muzitcha zipani za opposition Nthawi imene ija azinzanu amadzuka ndi anthu awo kunena kuti izi iyayi. Lero inu chikuchitika ndi chani? Chikuchitika kwenikweni ndi chani? Tinene kuti mphamvu ya Satana ndi imene yakufungatirani. Simukuona kuti chikuchitika ndi chani mu dziko la Malawi? Ngati a Malawi akuvutika, ngati a Malawi akudya chiteze, zonsezi.

A Pita Mutharika ku dpp kuli anthu 5 amenenso ali akazitape amene akutenga zinthu kumeneko kumapita nazo ku mcp izi ndi zimene ifeyo a Limpopo FM tikukuwuzani ndipo anthu amenewa posachedwa akhalanso akutuluka ku dpp kukalowa chipani chija cha mcp

vice president wa dziko la malawi akuyambisa chipani chake apa amene akupangidwa sponsor ndi mcp panopa ku chigawo chakumwera kubadwa zipani zochuluka koma zipani zonsezo cholinga chawo akuti akufuna agawe mavoti amalawi

pothana ndi a pita mutharika tinanena mdziko mwathu pamene president akuchoka mmachitika zambiri pomaliza penipeni pomaliza penipeni maisraeli amene abwera aja cholinga chawo akuti akufuna athane ndi comrade ntanyiwa pochita haki chifukwa ena onse alephera ineyo am challenging olo mutakatenga ma americans olo mutakatenga ma americans sizitheka kuchita haki nambala yanga mungozitayisa nthawi wabakili muluzi mukuyesera kuti mumsokoneze koma zikukanika wabakili muluzi amalawi wabwereranso pa facebook wabakili muluzi wabwereranso pa facebook ena amaona ngati akuti waphedwa ena amaona ngati wamwalira amadwala zimfine